Nuachtlitir, Comhar Caomhán Teo go mhí Eanáir 2023. Athbhliain faoi mhaise dhíbh go léir. Dia dhíbh, a chairde. Tá muid ag athrú na huaireanta trádála ar feadh tamaillín. Tá muid ag iarraidh Bainisteoir Cúnta a fhostú sa gComharchumann ach faoi láthair níl muid in ann ó thaobh maoinithe dhe. Beidh muid ag déanamh athbhreithniú arís i mí an Mhárta Agus le cúnamh Dé, má thagann feabhas ar chúrsaí, beidh muid in ann a ghoil ar ais ag trádáil mar is gnách. Teastaíonn dhá lá sa seachtain chun obair riaracháin a choinneáil in ord. Beidh Peadar agus Rónán ag obair le chéile Dé Máirt, Déardaoin agus Dé hAoine freisin. Má ba mhaith libh aon rud a ardú nó coinne a dhéanamh le Sarah nó Chloe is féidir libh a ghoil i dteangmháil. Beidh muid fíorbhuíoch as aon mholtaí nó smaointe atá agaí faoi na hathruithe seo. Mar sin, na huaireantaí oscailte don Chomharchumann go dhá mhíle agus a fiche a trí. Beidh an Comharchumann dúnte ar an Luan, ar an gCéadaoin agus ar an deireadh seachtaine. Beidh an Comharchumann osclaithe ansin ar an Máirt, ar an Déardaoin agus ar an Aoine, ón naoi ar maidin go dtí an haon a chlog. Beidh sé dúnta le lón ón haon go dtí'n dó agus oscailte arís tráthnóna ón dó go dtí leathuair théis a ceathair. Mar sin, na laethanta bheas an comharchumann osclaithe, ná Dé Máirt, Déardaoin, Dé hAoine, ón naoi go dtí'n haon agus ón dó go dtí leathuair théis a ceathair tráthnóna.

Seo a leanas na dátaí a bheifear ag súil go mbeidh Banc na hÉireann i láthair in oifig an Chomharchumainn sa mbliain 2023. Braitheann sé seo ar fad ar an aimsir ar ndóigh. An ceathrú lá fichid go Eanáir, an t-aonú lá fichid go Fheabhra, t-ochtú lá fichid go Mhárta, cúigiú lá fichid go Aibreán, tríú lá fichid Bealtaine,

an Coiste do 2023. Mar Chathaoirleach tá Ciarán Ó Conaola, mar Rúnaí tá Máirtín Stiofán Seoige, mar Chisteoir tá Éanna Seoige. Agus na baill eile atá ar an gCoiste ná Máire Uí Mhaoláin, John Mac Donncha, Máirtín Sailín Seoige agus Bríd Sherry. Fógra i leith Billí. Tá go leor airgid ag seasamh amach faoi láthair agus níl cead níos mó ná €400 a bheith seasamh amach ar do chuntas. Tá muid ag seoladh leitir amach ag chuile dhuine atá ar liosta na bhféichiúnaithe chun cúrsaí a réiteach agus plean íocaíochta a phlé. Má tá tú ag iarraidh do bhille a fháil ar ríomhphost in áit sa phost, bí i dteangmháil linn. Beidh muid fíorbhuíoch as ucht bhur gcomhoibriú faoi seo. Fógra faoi ola. Coinnigí súil ar bhur tanc ola. Ná rithigí amach as ola le bhur dtoil. Má tá aon chúnamh ag teastáil uaibh, ná bíodh imní oraibh glaoch a chur ar an oifig. Na praghsanna mar a bhí ar an séú lá déag de mhí Eanáir 2023, Diesel Glas, haon euro fiche cent, Diesel Bán, haon euro caoga cent, agus Kerosene, haon euro agus fiche cúig cent. Fógra le teacht solais Inis Oírr. Ar an naoú lá déag de Eanáir 2023, ó leathuair tar éis 7 go dtí leathuair tar éis 9 tráthnóna. Beidh cruinniú poiblí ar siúl i halla Inis Oírr chun deiseanna éagsúla a phlé. Cloisfear faoi tí sholais eile ar fud na tíre agus pléifear roghanna difriúla. Tá ionchur an phobail riachtanach maidir le aon fhorbairtí faoi seo. I láthair sa seomra beidh Méabh Seoige as Údarás na Gaeltachta, Ruth Mulhern, Comhairle Contae na Gaillimhe, Daithí Ó Gallchóir agus Letitia Wade ó Fáilte Éireann. Agus i láthair ar líne beidh Dave Ward, CIL, Eimear Nic Mhathúna, Teach Solais Fhánada, Mark O'Connell, Comhairleoir atá ag obair do Fáilte Éireann ar na Tí Solais, agus Catherine McEvoy ón Department of Regional Development, Tuaisceart na hÉireann, Rathlin.

ag GRETB dot ie. Nuacht iontach ó Choláiste Ghobnait! Tá an-áthas orainn a fhógairt go mbeidh an Wild Atlantic Island Run ar siúl ar Inis Oírr ar an dara lá fichead Aibreán 2023. Tá chuile eolas le fáil ar www.inisoirrislandrun.ie. Tá tú in ann clárú air sin. ar www.njuko.net Inis Oírr Run. Ócáid tiomsaithe bliantúil do Choláiste Ghobnait é seo. Is é Inis Oírr Wild Atlantic Island Run ócáid tiomsaithe bliantúil do Choláiste Ghobnait. Is oileán é Inis Oírr suite amach ó chósta thiar na hÉireann i gCuan na Gaillimhe. Is féidir clárú ar líne. Beidh T-léine ar fáil go chuile dhuine atá cláraithe roimh an. 31ú Márta fiche fiche trí. Beidh chip timing, sólaistí ar fáil roimh agus tar éis an rása, mapa go chúrsa an oileáin. Beidh duais ann don chéad, dara, tríú bean, chéad, dara, tríú fear sa rás chúig ciliméadar agus deich ciliméadar araon. Beidh rás deich ciliméadar bóthair. Beidh €35 ráta speisialta go dtí an 31ú Márta fiche fiche trí.

Tá post páirt-aimsire ar fáil mar ghlantóir, le thart ar 7 uair i rith na seachtaine idir Márta agus Deireadh Fómhair 2023. €100 sa tseachtain atá le fáil ach caithfidh tú ghoil ar leabhar CC Teo. Bí i dteangmháil le Chloe roimh

Bí i dteangmháil linn. Bí i dteangmháil le Mícheál Ó hAlmhain ag 08 7 1 2 0 8 6 2 1 má tá lóistín ar fáil agaibh d'Fhéile Craiceann a bheas ar siúl ar an 6ú lá fichead Meitheamh go dtí an 30ú Meitheamh 2023. Dia dhaoibh a chairde. Beidh Aisling an riarthóir nua d'Áras Éanna ag teacht go hInis Oírr i lár mhí Feabhra. Tá sí ag cuartú teach ar cíos ar feadh bliana. Bí i dteangmháil le Dara má tá suim ag aon duine ag Áras Éanna ag gmail dot com nó 087 248 3577. Dia dhuit. Con cé chaoi bhfuil sibh? Tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Ba mhaith liom bogadh go dtí an Ghaeltacht an mhí seo chugainn. Ba mhaith liom Gaeilge a a fhoghlaim. An bhfuil fhios agat ar aon tí ar cíos ar an oileán, le meas, Donal Corrigan. Sin D O N A L L C O R R I G A N ag gmail dot com Tá fataí síl ar fáil sa gComharchumann le n-ordú. Fataí síl fiche fiche trí, cuir d'ordú isteach d'fhataí síl roimh an 7ú lá fichead Eanáir. Tá costas iompair go dtí do theach san áireamh. Is málaí 25 cileagram atá ann. Is féidir leat d'ordú leasú a chur isteach freisin.

Focal buíochais. Ba mhaith linn buíochas a ghlacadh le Comhairle Contae na Gaillimhe agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail as ucht an mhaoiniú a fuair muid anuraidh tríd deontas cúig mhíle trí chéad ocht euro agus cheithre cent. Fuair muid cupáin gleoite agus soilse nua d'oifigí an Chomharchumann ar fad. Ar an Acupuncture. Beidh coinní ar fáil in Inis Oírr Luan go hAoine ó tús mhí Feabhra mar go bhfuil an clinic i nGaillimh ag dúnadh ag deireadh na míosa. Bernadette Divilly, Ag súil le bheith ar Inis Oírr idir cúigiú lá fichead Eanáir agus séú Feabhra. Le linn an ama seo ba mhaith liom go mbeadh roinnt ceardlainn, uair a chloig an ceann, amanna laethanta ceardlainne solúbtha chun freastal orthu siúd a bheas ag glacadh páirt. Beidh na ceardlainn bunaithe thart ar Dheich mBliana na gCuimhneachán agus Lá Fhéile Bríde ina mbeidh machnamh agus gluaiseacht i gceist. Féach an nasc le haghaidh tuilleadh eolais.

Déan earraí praiticiúil as sailí le n-úsáid sa teach nó gairdín. Beidh sé simplí agus spraoiúil le chéile. Ar siúl Dé Satharn t-aonú lá fichead Eanáir idir a dó agus a cúig a chlog nó Dé Domhnaigh an dara lá fichead Eanáir idir a deich agus a haon a chlog. Beidh ábhar agus sóláistí ar fáil €20. an costas, cláraigh le Máirín T agus fáilte roimh chách agus beidh sé seo ar siúl in Áras Éanna. A Úsáideoir Daonáirimh a chara, tá an comhairliúchán poiblí ar ábhar fhoirm dhaonáirimh 2027 ag leanúint ar aghaidh agus dúnfaidh sé ag 12 a chlog meán lae Dé hAoine 20ú Eanáir. Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun aighneacht a dhéanamh, féach le do thoil www dot cso dot ie. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd a bhfuil aighneacht déanta acu cheana féin. CLG Oileáin Árainn agus Peil na Mná Oileáin Árainn. Beidh oíche shóisialta an Chumainn ar siúl in Óstán Inis Mór ar an 5ú lá fichead Feabhra 2023 agus fáilte roimh chách.
Fógra ó Athchúrsáil Árainn faoi bhailiúchán bruscair ar Inis Oírr. Dramhaíl bia, Caithfear málaí bia inmhuirínithe a úsáid le bailiúchán bia agus na málaí a bheith dúinte le bhur dtoil. Ní féidir bia a chaitheamh i mbosca donn gan aon mhála a úsáid. Bailiúchán Plaistic, Caithfear na málaí dramhaíl plaistic a bheith líonta le plastic glan amháin agus na málaí a bheith dúinte le bhur dtoil. Bailiúchán Cairtchláir, Caithfear na málaí dramhaíl cairtchláir a bheith líonta le cairtchlár glan amháin agus na málaí a bheith dúinte le bhur dtoil. Bailiúchán Líonadh Talún, Níor cheart dramhaíl bia a chur sna málaí líonadh talún. Ba cheart go mbeadh na málaí dúinte le bhur dtoil. As seo amach ní bheidh muid in ann málaí atá meascaithe nó atá ar oscailt a bhailiú. Amchlár don Bhailiúchán Bruscar, bailiúchán ó na tithe gach, chuile Dé Máirt agus Dé hAoine. Bíodh na málaí amuigh roimh an deich a chlog ar maidin le bhur dtoil. Tá málaí líonadh talún chúig euro, málaí plastic dhá euro caoga. Málaí cairtchlár €3 agus rolla fiche mála bia €6.25 agus málaí tonna €10. Is féidir na málaí seo ar fad a cheannacht in oifigí an Chomharchumainn chuile Máirt, Déardaoin agus Aoine ón 9 go dtí an 1, ón 2 go dtí leathuair tar éis a 4. Cuirigí na cuairteoirí atá ag fanacht sna tithe atá ar cíos ar an eolas faoin amchlár nua agus na bealaí ina ndéantar athchúrsáil ar Inis Oírr. Tá bileog eolais dhátheangach ar fáil sa gComharchumann freisin. Míle buíochas as ucht bhur dtuiscint agus bhur gcomhoibriú leanúnach sin ó foireann athchúrsáil Árainn. Cleas, Tá garraí na ndaoine Inis Oírr ag dul ó neart go neart. Cuireann an garraí spás phoiblí ar fáil do mhuintir an oileáin a bheith ag obair le chéile agus ag foghlaim óna chéile maidir le cén chaoi glasraí agus torthaí úra a fhás. Déantar modhanna traidisiúnta feirmeoireachta, gan ceimicí agus gan truailliú, le hiomairí agus leasú le feamainn mhara chun bia sláintiúil orgánach a chur ar fáil saor in aisce do bhaill meitheal oibre an gharraí. Faoi láthair tá slua maith páirteach ann, ag cur agus ag baint fataí, cabáiste, oinniúin, cainneann, sin leeks, cairéid nó meachan dearg, agus neart torthaí eile nach iad. I mbliana tá an garraí ag tosú amach i spás nua ar Bhaile an Fhormna, áit a. cheapóg tógtha ann le garraí a chur ann. Má tá suim ag aon dhuine a bheith páirteach i meitheal oibre an gharraí ní gá ach text a chur chuig Tomás Ó Loingsigh, Príomhfheidhmeannach Cleas ar Inis Oírr, agus sin 087 44 33 082 nó ríomhphost a chur ag cleas teo ag gmail ponc com. Tá costas de chúig euro sa mí, sin seasca euro in aghaidh na bliana ar bhallraíocht sa ngarraí. Tá fáilte roimh chách, cuma cé méid eolas atá acu faoi gharraídóireacht, mar is féidir linn ar fad foghlaim óna chéile. Tá togra nua ag Seid na bhFear freisin, atá tosaithe ar Inis Oírr. Bíonn grúpa fir as Inis Oírr ag bualadh le chéile chuile sheachtain le bheith ag obair le chéile agus ag foghlaim óna chéile i spás oscailte sóisialta. Faoi láthair tá. baill an seid ag obair le chéile ar thogra ar mhaith le pobal Inis Oírr, sé sin scórchlár nua LED a réiteach don pháirc peile an oileáin. Tá siad ar thóir tabhartais airgid ó aon ghnóanna ar an oileán ar mhian leo tacú leis an seid chun an togra seo a chur i gcríoch agus na costais a bhaineann leis a chlúdú. Más mian leat tabhartas a thabhairt nó má tá suim a't a bheith páirteach sa seid téigh i dteangmháil le John McDonagh, sin an cisteoir,

Ceistneoir ar fáil as Gaeilge agus Béarla anseo. https Q naoi WMS naoi a haon a náid YDB ponc TY PE FORM ponc COM.

dó 4 8 3 5 7 7 Tosnú Seachtain Ceathrú Lá Fichead d'Eanáir Focal buíochais do Chomhairle Contae na Gaillimhe, Gaillimhe Shláintiúil as an gcomhoiriúnú Fuair muid saor in aisce don chlós spraoi le Journey agus post glantóir cairpéid An bhfuil fhios a't aon duine faoi aon ghlantóir cairpéid a bheadh in ann theacht amach go hInis Oírr sa mbliain úr?

Foirmeacha Mótarchánach, Mar eolas, tá roinnt foirmeacha difriúla ar fáil saor in aisce sa gComharchumann. Buail isteach má tá suim agaibh nó má tá sibh ag iarraidh ceann a phiocadh suas. Nuacht don aos óg, Chun suim a léiriú sa gclár, seol ríomhphost fios ag oileán

So clár ceannaireacht saoil d'óige na n-oileán é sin. Ard-Fheis na nÓg, fiche fiche is a trí. Tá an-áthas orainn a fhuagairt go mbeidh Ard-Fheis na nÓg, fiche fiche is a trí, ar siúl i nGaoth Dobhair ón séú lá fichead go dtí'n seachtú lá fichead d'Aibreán. Is féidir clárú ag an nasc seo. Tá muid ag súil go dtreiseoidh an imeacht seo guth na n-óg ar scoil agus ina gceantar. Má tá aon cheist eile agaibh dírithe ar chás na scoile. Is féidir teangmháil a dhéanamh linn ag óige ag CNAG ponc IE. Bí i dteangmháil le Áine Seoige OPT ag inisoirr ponc IE má tá suim agaibh dhul ann.
an cainéal Gaeilge. So tá cúpla rud ag goil ar aghaidh faoi láthair agus ceann gos na chéad rudaí ná go bhfuil muid ag iarraidh nuachtlitir nua a thosaí agus tá muid ag cuartú bhur smaointí ó thaobh an ainm. So má tá aon smaointí agaibh ar cén t-ainm ar cheart a bheith ar ár nuachtlitir, seolaigí na smaointí chomh fada liom nó scríobh ar phíosa páipéir iad le d'ainm agus cuir sa mbosca sa gComharchumann iad. Déanaigí cinnte bhur n-ainm a chur ar bhur smaointí mar tá duais álainn go dhearbhán €30 le buachtáil ag an té a chumfas an t-ainm gon nuachtlitir nua. Tá súil agam go mbeidh Ciorcal Comhrá Gaeilge ag tosaí go luath so coinnígí súil amach ar na meáin agus cuirfidh muid ar an eolas sibh nuair a bheidheas tuilleadh ann. Tá muid ag soláthar áisitheoirí so má tá aon scileanna ar leith ar mhaith leat a roinnt nó má tá aon rang ar mhaith leat a chur ar fáil gon phobal nó go phobalghrúpa ar an oileán bí i dteangmháil liom agus déanfaidh mé chuile iarracht tacaíocht a thabhairt. Freisin, tá muid ag cuartú aon scéalta faoi Inis Oírr atá at ar mhaith leat a roinnt sa nuachtlitir nua. Tá súil agam go mbeidh an nuachtlitir nua bainteach leis an oileán agus leis an bpobal agus na scéalta, gearr nó fada, do cheann féin nó ceann a insíodh dhuit. nó ceann chumta, má tá fonn oraibh. Agus arís, chomh fada liom iad ar WhatsApp, is féidir do ghlór a thaifead. Agus sé'n uimhir atá a'm ná 0 8 3 2 0 2 3 7 1 2, nó ríomhphost ag OPT ag inisoirr.ie, nó tar isteach chomh fada liom sa gComharchumann. Ba mhaith linn go mbeadh an nuachtlitir nua seo lán go scéalta agus spraoi an oileáin. Ar a chéad leathanach eile beidh teacht le chéile ag Pobal Inis Oírr sa halla pobail ar an 9ú lá fichead go mhí Eanair ón haon go dtí'n trí agus siod ag ceiliúradh na seirbhísí atá ar fáil ó thaobh an pleanáil teanga. Beidh sóláistí, siamsaíocht agus spraoi ann agus tá mé ag súil go mór muintir an oileán a fheiceáil go chuile aoisghrúpa le píosa craic a bheith ann. Beidh cluichí ann, raifil, Agus seans dhúinn ar fad a thiocht le chéile agus a bheith ag caint is ag comhrá. Tá míle fáilte ar an lá roimh aon amhráin, ceol, scéalta, em, nó aon rud ar mhaith leat a roinnt. Beidh míle, míle fáilte roimhe. Fiú má tá fonn bácála oraibh, beidh míle, beidh míle fáilte roimh aon chácaí milse nó aon rud ar mhaith leat a roinnt. Súil go mór leis sin. Thosaigh muid ciorcail spraoi freisin Déardaoin an naoú lá déag de mhí Eanáir ó naoi go dtí an deich san teachín ag an mbunscoil. Tá sé seo saor in aisce agus oscailte do dhaon ghasúr ó nuabhreith go trí bliana nó roimh naíonra. So tá míle fáilte roimh aon dhuine a theacht anseo freisin. dar liom féin, ceann dos na leathanaigh is tábhachtaí sa nuachtlitir. Cá bhfuil na difríochtaí. So tá súil agam mbeidh rud beag spraoi againn anseo ag cuartú an seacht ndifríocht atá le fáil agus má tá fonn ar aon dhuine agaibh dath a chur ar an bpictiúr,

Agus má tá aon scéalta ar mhaith libh a roinnt sa nuachtlitir, sa gcéad cheann eile, bí i dteagmháil liomsa nó leis an gComharchumann agus cuirfidh muid fáilte roimh aon scéalta nó aon rudaí spraoi nó moltaí. Slán go fóillín!